Daoibh, a chairde, seo mo chuid nótaí bunaithe ar théama an cheantair, so the theme of mo cheantar. Now, seo téama a bhíonn sa scrúdú cainte gach bliain. Caithfidh sibh an téama seo a ullmhú, ye have to prepare the the theme of mo cheantar nó m'áit chónaithe, my home place.

I nDún Garbháin, i nDún na Mainistreach, i mBaile an Róid, Sráidbhaile, so, i Sráidbhaile, in Aird Mhór, sa Ghráinseach, i gClais Mhór, in Eochaill, i gContae Phort Láirge, i gContae Chorcaí. Now bígí cúramach. Má tá i roimh áit, so if you've i in front of a place, i plus urú, i,

in iarthar Phort Láirge, in aice le Glasbhealach na nDéise, the Waterford Greenway, cóngarach don chósta is áille in Éirinn. Tagann daoine ó chian agus ó chóngar chun mo cheantar a fheiceáil. Tá Gaeltacht na Rinne in aice láimhe. So sin just cúpla frása chun tús a chur leis an téama. Frásaí ginearálta ansin. Is ceantar mór beag, ciúin, glórach, lárnach, iargúlta, stairiúil, nua-aimseartha, álainn, leadránach é. Now, what I say to my daltaí is, tabhair liosta foclóra don scrúdaitheoir, give a list of vocab. So, cén saghas áite í, what type of area is it? cúig aidiacht, five adjectives, why not? You know, instead of saying, oh, is ceantar, is ceantar, that's a. Is ceantar mór lárnach, stairiúil, nua-aimseartha agus álainn é mo cheantar. So cúig aidiacht. Is ceantar tuaithe é. Ní thaitníonn mo cheantar liom mar tá sé, because it is. Taitníonn mo cheantar liom mar tá sé. Is maith liom mo cheantar mar tá sé. Ní maith liom mo cheantar mar tá sé. Is iomaí áis atá i mo cheantar. Níl go leor áiseanna i mo cheantar. Is áit álainn í, it is a beautiful place. So, is, sa Ghaeilge is is a, so, is áit álainn í or it is nice. Tá sé, tá it means is. Is féidir liom dul go dtí an baile mór aon am is mian liom. Bíonn fadhbanna sa cheantar gan dabht. Ní bhíonn fadhbanna againn sa cheantar. Tá comharsana maithe againn. Cuireann na comharsana isteach orm. Nó níl aon chomharsana againn. Nathanna cainte How to get extra marks Caithfidh sibh nathanna cainte a úsáid agus sibhse ag caint. Nathanna cainte cosúil le Caithfidh mé a rá, taitníonn mo cheantar go mór liom. Mar is eol do chách, tá easpa áiseanna do dhaoine óga i mo cheantar. Chun a bheith macánta, ní thaitníonn mo cheantar go mór liom mar tá sé faoin tuath. So má tá aon nathanna chainte eile ar eolas agaibh leanaigí ar aghaidh. Tá mo cheantar suite, my area is situated, faoin tuath, ag bun na sléibhte, chois farraige, gar don scoil, i mbruachbhaile, I sráidbhaile beag i lár an bhaile tuisil ginideach in the centre of the town in eastát tithíochta ar imeall an bhaile, i bhfad ón mbaile, cúig mhíle ó lár na cathrach an chathair is the city ar bhruach abhann on the bank of a river so tá go leor roghanna agaibhse anseo. Cad iad na háiseanna atá i do cheantar mar sin? Tá an t-ádh dearg linn toisc go bhfuil go leor áiseanna againn i nDún Garbhán. Ina theannta sin, tá gach rud cóngarach do mo theach. I gcomparáid le háiteanna eile, tá flúirseach áiseanna, nó easpa áiseanna, againn. Tá. Agus, gach duine, tabhair liosta foclóra ansin. Give a list of na háiseanna atá i do cheantar. And again, if there isn't áiseanna i do cheantar, say you're near a bigger town and talk about that town. Okay? So má tú, má tá tú i do chónaí faoin tuath agus níl go leor áiseanna ann, it's not a truth-telling exam. So, I live i sráidbhaile beag, I live in a small village, But it is near, tá sé cóngarach don bhaile mór. It is near the big town. And then in the big town tá and list off the facilities then. Páirceanna imeartha, ionad siopadóireachta, pictiúrlann, club óige, páirceanna leadóige, leabharlann, halla an phobail, bialanna, ospidéal, amharclann darb ainm an Everyman, so tá sé sin i gcathair Chorcaí, séipéal Caitliceach agus Protastúnach, páirc phoiblí, tithe tábhairne, stáisiún na nGardaí, ionad spóirt, clós súgartha, gruagaire, siopa crua-earraí, córas taistil phoiblí, siopa geallghlacadóireachta. So, freagraí samplacha, Déan cur síos ar do cheantar. Is áit glan, chiúin agus bheomhar í, áit is feminine so chuireann tú séimhiú ar an aidiacht. Ach ag an deireadh seachtaine bíonn sí salach, because áit is feminine that's why it's bíonn sí salach. Téann a lán daoine amach ag an deireadh seachtaine agus téann siad go dtí an teach tábhairne agus an club oíche. Caitheann siad bruscar ar an talamh. Ní maith liom nuair a scriosann daoine an timpeallacht nó an comhshaol. Ceannaíonn siad burgair agus sceallóga sa sceallóglann. agus ní chuireann siad an páipéar sa bhosca brúscair. Cuireann sé déistin orm. An bhfuil mórán áiseanna i do cheantar? Tá a lán áiseanna i mo cheantar. Tá go leor ollmhargaí, siopaí éadaí, siopaí ceoil, tithe tábhairne, óstáin agus tá oifig an phoist, séipéal agus stáisiún na nGardaí ann freisin. Braithim slán. toisc go bhfuil na Gardaí in aice láimhe, or ní bhraithim slán toisc nách bhfuil na Gardaí in aice láimhe. An maith leat do cheantar? Is breá liom m'áit chónaithe nó mo cheantar mar tá a lán le déanamh anseo. Tá rogha mhór áiseanna anseo, tá siamsaíocht den scoth ar fáil anseo, tá na háiseanna áisiúla agus súntasacha dar liom, Ní féidir le héinne é sin a shéanadh. I mo cheantar tá rogha mhór imeachtaí is áiseanna do dhaoine óga. Mar shampla, imrím iománaíocht le mo chumann, tá an pháirc imeartha síos an bóthar agus téim amach ag imirt ar an bpáirc gach lá le mo chairde. Bíonn atmaisféar leictreach sa bhaile mór nuair a bhíonn cluiche mór ar siúl. Cad a dhéanann tú ag an deireadh seachtaine sa bhaile? Nathanna cainte.

ar an Luan, ar an Máirt, ar an gCéadaoin divided up into the days of the week so Dé hAoine ní dhéanaim aon rud, fanaim sa teach agus déanaim obair bhaile. Ar an Satharn téim amach ag imirt iománaíochta, tuiseal ginideach, i rith an lae, tuiseal ginideach, san oíche téim go dtí an teach tábhairne, an phictiúrlann nó an club óige. Ag deireadh na hoíche siúlaim abhaile le mo chairde. Ar an Domhnach tógaim sos de ghnáth, bíonn tuirse orm agus fanaim sa leaba ag léamh agus ag caint le mo chairde ar Snapchat agus Instagram. An bhfuil aon fhadhbanna i do cheantar? Bhuel. Nathanna cainte there. Bhuel, uaireanta bíonn an baile salach. Ní chuireann daoine an brúscar isteach sna boscaí brúscair. Glantar na sráideanna, now that's briathar saor, aimsir láithreach, the streets are cleaned. So again, in order to score high you need to have a wide range of briathra. So not just aimsir chaite, aimsir láithreach, aimsir fháistineach, you need to show off that you can deal with the modh coinníollach, the briathar saor, etc. So, glantar na sráideanna i lár na hoíche agus bíonn siad glan ar maidin. Bíonn a lán déagóirí ag crochadh timpeall na háite i lár an bhaile freisin. Bíonn siad ag ól alcóil agus de ghnáth cuireann siad isteach ar mhuintir an bhaile, they bother or they annoy the people of the town. Ina theannta sin, as well as that, tá a lán dífhostaíochta sa bhaile freisin. Fadhbanna eile a bhíonn

fadhbanna sóisialta, fadhbanna tithíochta, fadhbanna foréigin, bíonn sé callánach ag an deireadh seachtaine nó an trácht, is fadhb mhór í sin an trácht, agus truailliú. So, sin fadhbanna eile. So, ceisteanna eile. Cá bhfuil tú do chónaí? An maith leat an áit? An maith leat do cheantar dúchais? An bhfuil mórán áiseanna i do cheantar? Cad iad na siopaí atá ar fáil? Déan cur síos ar mhuintir an cheantair. An bhfuil aon fhadhbanna i do cheantar? Cad a dhéanann tú ag an deireadh seachtaine i do cheantar? Now, Béaltriail hack, How to expand on what you say, use the facilities. So describe them and give your opinion on them, relate them to you. Is pictiúrlann iontach í agus téim go dtí an phictiúrlann le mo chairde ag an deireadh seachtaine agus téim go dtí an leabharlann chun staidéar a dhéanamh. Is maith liom nó ní maith liom an leabharlann mar bíonn sé nó ní bhíonn sé glórach. Use numbers, so say how many of each facility there are and maybe give a similarity and difference between them. Tá dhá óstán i mo cheantar. Ní maith liom Óstán na Páirce mar ní maith liom an bia ann. Is fearr liom an t-óstán, I prefer the an t-óstán i.

aon rud a bhaineann le turasóireacht, anything to do with tourism. Ok, so seo iad mo chuid nótaí bunaithe ar théama an cheantair. If I can give you any advice, it's just caithfidh sibh nathanna cainte a úsáid, gach duine. Nathanna cainte, nathanna cainte, nathanna cainte. Nathanna cainte. I'll say it again, will I? Nathanna cainte. You have to have nathanna cainte agus sibhse ag labhairt na Gaeilge.